n b'a fɛ ka kunnafoni dɔ lase aw ma tuguni mais kunnafoni minnu don n balima n b'a fɛ k'a fɔ a ye nin ye video publierlaw dama ta ye quoi n'a ma kɛ aw ma baasi ye yanni ka se video publierlaw ma mais malien den minnu sigilen bɛ faransi n ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen tiɲɛ yɛrɛ ka di u y'an nisɔndiya a kanu banna ka su ma ye sa mais vraiment yɔrɔ janya kama an dusukun bɛ yen nɔ mais an ma se ka yen sɔrɔ u bɛ baara min na an b'u fo u ka cɛsiri la fasojɔ de don Vraiment k'u ka nisɔngoya yira ka taa ambassade daminɛ ou bien consulat daminɛ ka fɔ u mago bɛ min na u ka kan jɔlen d'u ma ou bien u tɛ baara kɛ u y'u ka kɛta de kɛ n'i y'a ye n ko n ka bi video ye video tournerlaw ta ye n ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la Facebook sanfɛ a bɛ damadɔ bɔ kelen tɛ o de y'a to n b'a fɛ ka bɔ ni kelen don an t'o tigi jate an b'o to yen nɔ ko mɔgɔ hakilina tɛ kelen ye Mais video n y'a ye a bɛ sɔn ka fila ɲɔgɔn bɔ bon vraiment o tɛ ne nisɔndiya ko ye quoi donc fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a y'a ye aw ka baara kɔnɔna la mun bɛ se ka aw ka baara lagosi s'a ma ou bien mun bɛ se ka hakilina filanfila di mɔgɔ lamɛnbagaw ma quoi aw bɛ bɔ ka hakilina fɔ o la quoi donc ne ka hakilina ye mun ye ee n ɲɛ bɛ video dɔ de la Facebook sanfɛ an yɛrɛ balima dɔ bɛ a bɛ video tourner la vraiment a ye video dɔ de bɔ contraire la a ma diya n ye n b'a wele personnel la mais yann'o cɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu b'a la parce que ne ye fila de ye ale o n'ale ta tɛ kelen donc mɔgɔ wɛrɛ ta bɛ yen fana ne t'o dɔn donc yanni dɔw wɛrɛ fana ka n'a fɔ k'a bɛ kuma n bɛ kɔn ka n ka kale da fɔlɔ quoi n'i sera a ma i bɛ jɔ yen quoi o ye mun ye n balima an y'a fɔ faso ko la n'i tɛ se ka kuma i dade mɔgɔw taara ambassade daminɛ ou bien consulat daminɛ video dɔ bɛ ka munumunu Facebook sanfɛ tuguni ko ouais ko an bɛ se an ka nisɔngoya yira k'a sɔrɔ a ma kɛ ni consulat daminɛli ye o tɛ sɔn a kana ɲɔgɔn ne y'o de fɔ video tournerlaw ye k'a tɛmɛ n ko a ye sabali n'i b'i ka baara kɛ i lamɛnni o bɛ mɔgɔw de bolo e de b'i ka kuma fɔ de a diyali mɔgɔ ye o bɛ mɔgɔw de bolo quoi e tɛ se k'i yɛrɛ juger quoi donc k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɔra ka taa consulat daminɛ k'a bɛ tila ka na video wɛrɛ publier réseaux sociaux sanfɛ tuguni ko ouais ko olu bɛ ko min kɛ k'o man kan ko arabuw bɛ manifestation kɛ u tɛ baara yɔrɔ minɛ tubabuw bɛ manifestation kɛ olu tɛ taa mɔgɔw ka baara yɔrɔ minɛ o an mako tɛ tubabuw la olu ka yɔrɔ de organiserlen de don quoi olu ka ambassade organiserlen de don n'i y'a ye an bɛ taa ambassade minɛ baara de tɛ ka kɛ o de la an b'a minɛ de n'i y'a ye arabuw b'u ka manifestation kɛ u tɛ taa u ka ambassade minɛ u tɛ taa u ka assemblée minɛ u tɛ taa u ka baarakɛyɔrɔw minɛ baara de bɛ ka kɛ yen de anw ta baara de tɛ ka kɛ Donc ni malidenw bɔra ko vraiment an ka ɲɛmɔgɔ min ambassade minnu bɛ u tɛ ka baara kɛ k'u bɛ taa yen minɛ k'a fɔ n'u ma kan jɔlen d'u ma baara si tɛ kɛ yan minɛ e aw bɛ bɔ tuguni ka taa kuma wɛrɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ tuguni ko ouais ko mɔgɔ minnu bɛ ka taa manifestation kɛ ka taa ambassade daminɛ k'o man kan kɛ k'u bɛ ka malidenw ka baara cɛn malidenw o tuma minnu bɛ ambassade da la olu ye jɔnni ye c'est-à-dire fɛn dɔ bɛ yen n'o de fɔ malien c'est-à-dire kuma dɔ bɛ yen ne tɛ sɛgɛn a fɔ la n tɛ sɛgɛn N b'a fɔ mali filɛ mali ka ɲɛ taga ma nɔgɔ dɔw bɛ k'u ka nisɔngoya jira ka taa ambassade daminɛ u ye ka taa consulat daminɛ k'a fɔ f'u ka cɛn fɔ an ye de sinon an t'u bila e bɛ tila ka bɔ tuguni ka video wɛrɛ bɔ k'o bila facebook sanfɛ tuguni ko wayi ko mɔgɔ min bɛ ka taa ambassade daminɛ k'o man kan o man ka kɛ o fana minnu bɛ yen olu ye jɔn ye an ka ɲɔgɔn ɲininka o la bani sa o de la ne y'o fɔ mali ka ɲɛ taga ma nɔgɔ e mun n'i ma se ka taa i da de i kana kuma i ma se ka taa o cɛn e bɛ tila ka mɔgɔw décourager k'a bɛ video kɛ k'o bila facebook sanfɛ ko wayi k'an man k'o minɛ an man k'o minɛ mun na pourquoi u y'a minɛ de ko dek maaw ka dɔ ka bɔ a la ou bien a bɛɛ yɛrɛ ka dabila an k'an yɛrɛ sɔrɔ quoi bon video kunkurumani dɔ de don k'a lase mali den bɛɛ lajɛlen ma minnu tulo bɛ n kana ani minnu bɛ ka video tourner n'olu tulo tɛ n kana a y'a lase u ma n'i tɛ se ka kuma mali ko la i da de n'i tɛ se ka baara kɛ i da de ne y'o de fɔ ko kuma fu tɛ fɛn ɲa o ninnu bɛ ka cɛya dɔ de kɛ nin ye ne mun bɛ k'a kan anw bɛ se Espagne yan nɔ ne ye an ta fɔ ka dɛsɛ n'an ka ambassade tɛ ka baara kɛ an k'a gɛn ka bɔ yen nɔ a ka taa faso kɔnɔ o ka na ni maa wɛrɛ n'o fana ma se k'a kɛ o ka taa fana de il faut que yanni ala ka na ni ɲuman ye ka na bila an kunna quoi e ninnu ne y'o de fɔ baara kuma fu de tɛ fɛn ɲa quoi u bɛ ka baara dɔ de kɛ quoi e bɛ k'i ta kɛ video tourner dama ye ne bɛ ka n ta kɛ video tourner dama ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ baara bɛ kɛ cogo di ne y'o de fɔ n ko dabaya kanfɔ tɛ foyi ɲa quoi donc nin ye faso baara dɔ nalen ye quoi ka wuli k'i yɛrɛ ka jɛn i ka baara kɔ ka taa ambassade la ka taa daminɛ quoi o ye baara dɔ de ye u k'an ta kɛ u bɛ k'a to yen kuma fu ne tɛ fɛn ɲa mɛnɛ i sigi réseaux sociaux sanfɛ yen nɔ k'i bɛ mɔgɔw encourager décourager k'a fɔ ko wayi k'u bɛ ka min kɛ nin k'o tɛ ko ta ye quoi o ye kuma fu de ye o de la ne y'o fɔ n ko kuma fu tɛ foyi ɲa fo ka baara dɔ de kɛ olu bɛ ka baara dɔ de kɛ k'a yira ɲɛmɔgɔw la a bɛ ka mun kɛ a ma diya n ye de a ka fɛn kɛ ou bien a ka taa n'i tɛ se k'o encourager mɔgɔ minnu bɛ ka video bɔ tuguni ka bila ka don mɔgɔ ninnu contre la ko wayi ko a bɛ ka ko min kɛ nin ambassade minɛ nin ambassade man ka minɛ consulat man ka minɛ balimakɛ e mun tulo bɛ n kana ani e yɛrɛ mun tulo tɛ n kana n b'a ɲini i fɛ n'i tɛ se ka fɛn fɔ k'o encourager i daminɛ kana mɔgɔw décourager u ka baara la e ta ye video kɛ dama ye e tɛ ka se ka wuli ka taa faso baara la minnu bɛ k'a kɛ fana k'e bɛ taa o décourager quoi o de tɛ ko kɛta ye quoi donc k'o lase mɔgɔ o mɔgɔ bɛ video tourner la mali kɔnɔ fara mali kɔkan kan fasojɔ la n'i ta tɛ sungurubaya ye ou bien n t'a dɔn n'i ta tɛ e, kamalenbaya ye ne ta t'o ye fo e ta ye ko faso jɔli ka faso jɔli jumɛn don ka fasodenw encourager fɛn dɔ de bɛ sen na minnu t'a kalama k'olu bɔ a kalama ou bien mun b'a fɛ ka kɛ jitɔ ye ka courage don la anw ka video kɛ o de ye an tɛ maa contre la an b'a fɛ ka courage de di malien jeunes de ma an ka se ka fɛn dɔ kɛ ka kuma fu de dabila quoi ni minnu wulila k'u bɛ fɛn dɔ kɛ kan'u décourager i b'u encourager de ne b'u fo de France immigrant bɛɛ lajɛlen malien den dama tɛ dɛ farafin fɛn o fɛn bɛ yen min wulila ka taa u dɛmɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen vraiment a ye fasodenw nisɔndiya quoi an tɛ yan mais an dusukun bɛ yen nɔ donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw ka foli de don aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh an b'aw encourager fɔ diɲɛ laban walahi ni n yɛrɛ bɛ yen nɔ ni n ka surun yen na hali ni n tɛ yen ni n ka surun yen na n b'aw sɛgɛrɛ quoi mais ni yen ka jan n dusukun b'aw bolo yen nɔ minnu bɛ ka wuli k'a fɔ k'u bɛ aw décourager ou bien ka mɔgɔw lagosi a y'a daminɛ n'a se ka kuma a y'a daminɛ o message kunkurun don assalamu aleykum